Et pourquoi vous, vous êtes euh, isolé Ko seko ka ni sɔgɔma ko wagati dɔ la a ka ɲumanya ka bon wagati dɔ fana na mɔgɔw t'a faamu ko ka sababu kɛ a ka yala caman sigiyɔrɔ kelen t'aw la tuma dɔ a sɔrɔ ka di yan tuma dɔ a sɔrɔ ka di yan ko mun bɛ na n'o ye

anw balimacɛ min ye sulemani sawadogo ye ni rtb ka reprezantan don suru la yan a ye kɛsiyɔn dɔw bila ka n'an ma min ye ɲinangali kɛsiyɔnw ye o la an balimacɛ sulemani sawadogo i foli tɛmɛlen kɔ an bɛ i ka kɛsiyɔn jaabi ni dɔɔni ye dɔɔni min b'an na ani faamuyalen o la an balimacɛ sulemani sawadogo ko ko anw ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu an ka depilaseli ka ca mɔgɔ minnu tɛ sigi yɔrɔ kelen o ye ale kɔnɔgan yɔrɔ ye a bɛ ka ɲinangali kɛ ko mun de y'a kɛ an tɛ sigiyɔrɔ kelen o la an balimacɛ sulemani waati jan tɛmɛnlen na an y'a kɛsiyɔn jaabi yan nka an bɛ taga ni segin k'a kan i tɔgɔ la bi tugun Sulemani anw ye diinɛ baarakɛlaw de ye epi anw bɛ baara kɛ ni ala subahana wa taala ka yamaruyakanw de ye o la ala ye an bange yɔrɔ bɛn jɛdugu ma ni ala subahana wa taala ka yamaruyakan ye a ye an depilase ka bɔ jɛdugu ka na ala wele la ale yɛrɛ ala wele la dusula kulu kan o yɔrɔ ye mɔgɔw kɔnɔna fili kosɛbɛ ka tila ka anw bɔ dusula kulu kan ka na ale yɛrɛ a basan o yɔrɔ fana ye mɔgɔw kɔnɔna fili kosɛbɛ ani ne yɛrɛ filɛ tugan kɔrɔn fɛ kulu kan yan ala wele la nin tɛ k'e kelen kɔnɔna fili a bɛ ka caman kɔnɔna fili nka ka aw bɔ kɔnɔna fili la ko mɔgɔ minnu ye nin baara suguw kɛ an ɲɛ u tagacogo tun ye nin ye ala ye mɔgɔ minnu tun yamaruya kunun k'u bila ale yɛrɛ ala ka baara la nin ye u baaraw kɛcogo de ye ten Ça fait que yɔrɔ dɔw de bɛ yen ala ye u kɛrɛnkɛrɛnya k'u bila a bɛ tila ka jɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛnya a e de bɛna na nin yɔrɔ nin bonya bɔ kɛnɛ ma e de bɛna nin yɔrɔ nin kɛ ala wele yɔrɔ ye e de bɛna nin yɔrɔ nin kɛ sigi yɔrɔ ye e de bɛna na nin yɔrɔ nin fana n'a y'a sɔrɔ ni juguman bɛ yen ka ne ala ka danfɛnw sɛgɛn n bɛ se di e de ma e ka na dugawu kɛ fɛn juguw ka taa adamadenw ka se ka lafiya donc o kɔnɔna na anw tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen sigibaa ye toujours kɛ n ka kuma don wa an ye détecteurw ye ni ala mako b'a la yɔrɔ dɔ ka bɔ kɛnɛ ma toujours jusqu'à présent hali an bɛ yɔrɔ min a bɛ se k'an bila ka taa tuguni an ka cibaa kisi ni nɛɛma b'a ye makanka don mais mun de y'a kɛ a m'a ka ɲɛnamaya daminɛ makan k'a laban makan silamɛya jiginra makan mun don a ma to makan kɔnɔ ala ye mɔgɔw de bila ka bɔ n'a ye ka tagama n'a ye ni mɔgɔw b'a ye o fɛ ka diya u ye ka fara o kan o de y'a kɛ silamɛya tagamatɔ sera fo an bɛ yɔrɔ min na ko tɛ ne ni e ka sɔrɔ ka k'a ye nin kɔnɔna na fana ala ye bonya dɔw de kalifa anw na an fana bɛ tagama n'a ye nin tagamaw kɔnɔ jɔn dɔw fana bɛ bonya ninnu kunbɛn an bolo u b'a minɛ u b'a minɛ nin tagama ninnu kɔnɔ an fana bɛ jɔn dɔw laadi u b'an ka ladilikanw minɛ o la an balimakɛ Sulemani an ka déplacementw yɔrɔ filɛ ani ka tila k'a fɔ ko mun don fana n'an sera yɔrɔ min na an bɛ sigi k'an mabɔ mɔgɔw ma an ye Ala weelebaaw de ye anw bɛ siran ka don mɔgɔw de gasi la et puis fana an ye mɔgɔw fana ye an bɛ Ala min weele an t'a kɛ yɔrɔ bɛɛ Ala de bɛ yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnya k'a jira n weele yan n b'i jaabi yen donc a bɛ comme avion n'a wulila sanfɛ forcé a bɛ atterrir a ka base de la n'avion wulila a bɛ tɛmɛ kɛnɛjɛ caman na a tɛ jigin yen nka aéroport dɔ de dilanlen don a tɔgɔ la a bɛ jigin yen donc ni ala ye anw déplacer ten yɔrɔw de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya la a b'a fɔ i jɔ yan ka ne ala wele o de y'a kɛ n'an bɛ sigi an bɛ izole ka bɔ mɔgɔw ma parce que i b'a sɔrɔ ala wele yɔrɔw camanba bɛ yen a mabɔnen don mɔgɔw ma walisa ala welela yɛrɛ hakili sigilen ka to A deuxième encore denmisɛnninw caman yɛrɛ bɛ ne bolo fana n tun tɛ se ka sigi n'o ye dugu kɔnɔna na hali ne ye n yɛrɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw ka tɔn na ni denmisɛnw bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw fɛ toujours ka gari kɔn ne don donc n bɛ n mabɔ n'o ye kɛnɛ ma fana pour que u ka éducation ɲuman sɔrɔ pour que u ka adamadenya fana ka ɲɛ u faw k'a dɔn an y'an denw ta ka na o di i ma k'i ka jogo ɲumanya don u la i ka tila k'u kalan diinɛ baara la réellement adamadenya jogo ɲuman o y'o sɔrɔ diinɛ kalan yɛrɛ fana o y'o sɔrɔ ka bɔ u ka mɛtiriw yɔrɔ donc o de y'a kɛ an b'an mabɔ mɔgɔw ma pour que an kana se ka mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw yɛrɛ kana an tɔɲɔ nka an tɔɲɔlen don mɔgɔw fɛ an jɛnnen don n'a ye sanfɛ mɔgɔ minnu ye nin baara minnu kɛ kunu u y'u tɔɲɔ u jɛnna n'a ye ala k'u ka jɛn n'a ye k'o tɔɲɔ de b'o jurumuw yafa ka tila ka dɔ fara u ka bonyaw kan

sisan mɔgɔ ale y'a mɛn mɔgɔw da la caman k'a ye dɔnnibaa ye a bɛ dɔnni kɛ kojugu est ce que o yɔrɔ la keleya tɛ a ni dɔnnibaga tɔw cɛ minnu b'a miiri k'olu fana ye dɔnnibagaw ye wa o la an balimakɛ suleman n y'i ka kuma faamu parce que n ye kalan kɛ dɔɔni ka se yɔrɔ dɔ ni n ma fili i ko i b'a mɛn mɔgɔw fɛ caman ko ala ye dɔnni di n ma caman b'o fɔra bɔn ko karamɔgɔ minnu fana taara kuranɛ kalan ni ala ma dɔnni d'u ma ko est-ce que keleya tɛ ne ni olu ni ɲɔgɔn cɛ wa alhamdulila suleman k'i bɔ ko kalan ma ala ye dɔnni di ne ma ne t'a fɔlɔ ye a ye dɔnni di mɔgɔw ma caman ka kɔn ne ɲɛ n bɛna o yɔrɔ nin develope dɔɔni Ee, Sulemani kalan bɛ danna dɔnni bɛ danna kalan bɛ kalan dɔnni de bɛ kalan mara sɛp n'i b'a faamu dɔnni bɛ danna kalan bɛ danna dɔnni de bɛ kalan mara ni dɔnni b'i la n'o k'i ma ko cɛ dɔnni de b'a mara k'a rezɛrve i ka se ka segin a kan tɛ ni dɔnni t'i la n'o k'i ma ko cɛ n'o sigira k'i ɲininka i b'a sɔrɔ i hakili t'a yɔrɔ ye ka se k'a fɔ e ye ko e ni ne bɛɛ lajɛlen ye dɔnni dɔ bɛ e ni ne la ani o karamɔgɔ ninnu na kalan de nana fara a kan bɔn o dɔnni minnu fana ni ala b'a di fana dɔnni o kalite ka dan dɔnni dɔw bɛ ala ye o di dɔw ma o ye zahirani dɔnni ye zahirani dɔnni ye mun ye ka fɛn dɔ ye mɔgɔ fɛ ka t'a kalan kuranɛ b'o la n'i ye kuranɛ ye karamɔgɔ fɛ a ka di i ye ka kalan i bɛ taa k'a ka kalanden i b'a kalan don dɔ i fana bɛ kuranɛ kan fɔ i bɛ karamɔgɔya kan fɔ Bololabaaraw b'o la n'i ye mɔgɔ ye bololabaara dɔ la quel que soit metiye dɔ la n'a ka di i ye i bɛ t'a fɛ a b'i kalan a la don dɔ e fana bɛ kɛ o metiye nin ɲɛmɔgɔ dɔ ye nka dɔnni batiniw bɛ yen minnu ye dɔnni dogolenw ye ala b'i jɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛnya k'o di u ma o dɔnniw dogolen olu ye dɔnni batiniw ye o dɔnniw camanba i b'a sɔrɔ a dɔnniw bɛ tilalen de kɛ tiɲɛni dɔnni t'o la mɛ tubabuya sira la o b'o dɔnnikɛlaw wele ko dɛ savan o savanw de fana ye kireyasiɔn kɛ ka e ni ne nafa diktafɔni minnu filɛ an ɲɛ fɛ n'a bɛna an kumakan labɔ ka taa O dɔnniw de ye baara kɛ ni ne ni e kumakan bɛna bɔ arajo la ni mɔgɔw b'a lamɛn o dɔnniw de ye baara kɛ e ni ne ka déplacement teliyara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye a savanw ye a tilara ka na ni savan dɔw fana ye dɔnnikɛla dɔw ye olu fana bɛ Ala yɛrɛ de ɲini ka dɔn Ala yɛrɛ ye mun de ye a bɛ mun de fɛ a bɛ mun de rekomande a ka danfɛnw ye olu dɔnnikɛlaw fana olu fana kɛra diinɛ ka dɔnni ɲɛmaaw ye a bɛ silamɛya la komi a bɛ reliziyɔn tɔw fana la dɔnku o kɔnɔna na minnu ye kalan kɛ olu fana n'u ka grupu mɛ ka se k'i bɔ fɛn dɔ kalan ma ko dɔnnikɛla de bɛ tɛmɛ kalan bɛ na Ni dɔnnikɛlaw ye baara min kɛ ka ban o b'o de ekiri k'a bila kalankɛlaw bɛ sɔrɔ ka na k'a kalan dɔnku ni kodɔn b'i la dɔnnikɛla ni kalankɛla tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kalankɛla bɛ se ka dɔnnikɛla nɛni a bɛ se k'a dɔgɔya a bɛ se k'a lebu parce que kalan limitenin don n'i ka kalan danna yɔrɔ min i ka kodɔn bɛ dan yen mɛ dɔnni limitenin tɛ misali la sisan ni e ye min nin sisan ne ka dɔnni b'a yira n na ko ala ka ye adamaden bonya e m'o yɛrɛ dɔn fɔlɔ parce que ne ye ala ka fɛnba dɔ ye mais e bagara ne ma ka ne nɛni ne b'a fɔ o la ne tɛna baga e ma parce que déjà ne ye ala ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko e ye fɛnba dɔ ye ne tɛ baga e ma misaliya la ni dɔ ye dɔ ba nɛni dɔ bɛ tila k'a fɔ ko ne bɛ dugawu k'i ye n bɛ dugawu k'i ye walisa e ka bɔ nin baara nin na ça fait e ba ye maaba ye mɔgɔw bolo bon e sinna ten ka dɔ ba dɔgɔya U b'a dɔn kelen k'a fɔ ko fɛn dɔ de ye k'i jɛ donc dɔnni ye niveau dɔ ye critiquew tɛ se ka ban la parce que ni dɔnni niveau ma kɛ kelen critiquew tɛ se ka ban n m'a lɔn n'i b'a faamu an ka dɔnni fana a sɔrɔla ka bɔ ala yɔrɔ c'est vrai an bɛ laadi ka bɔ ala yɔrɔ nin kɛ ne ala bɛ jɛn n'a ye nin to ne tɛ jɛn n'a ye nin fɔ dɔw y'a fɔ i ye kunun donc an bɛ o étapew de la j'espère que ko min bɛ kunun mɔgɔw sɔrɔ n'a bɛ an bi mɔgɔw fana kan ladegeli don. Ee an bɛna segin ka taa a ka yaala ani kulusigi yɔrɔ la dɔɔnin. Unhun. Seko Tuganka caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka est ce que a bɛna kɛ sigibaa ye yan fana. Ba alihamudulila Pierre Drabo ka bɔ la voix du Sourou la o ka représentant don a kun bɛ wolo na ɲininkalikɛlaw cɛ ma bi u kɔsegira tugun ka na u ka ɲininkaliw dafa o la an bɛ foli di i ka radio directeur n'a membre tɔw bɛɛ ma comme i n'a fɔ an ye Solo fɔ RTB bɛɛ tɔgɔ la. Ee alihamdulila Pierre Drabo e kelen tɛ Tuganka dɔrɔn tɛ parce que Tugankaw ja tigɛlen don est ce que ne bɛna sɔn ka kɛ sigibaa ye yan wa alihamdulila rabilalamin o yɔrɔ jaabi ka nɔgɔ wa n b'a f'i ye ko n bɛ kɛ sigibaa ye yan parce que taamasyɛn damadɔ b'a la fɔlɔ première des choses a jirala ne la ko ne bɔra ye Tombouctou ye ne ko ne tɛ taa Tombouctou ala ye nin min kɛ ne ye ne bɛ sigi burukina kɔnɔ yan

Ni ala tilara ka na ala ko mori ma k'a fɔ ko sa ale yɛrɛ ala ka yeelen nɔɔrɔ n ye n ka nɔɔrɔ jigin burukina fana yan ne fana bɛ sigi n'a ye burukina ni histoire ka to burukina don dɔ la mais nka n bɛ sigi burukina fan jumɛn ça dépend bonya nin kunbɛn cogo ne bolo Pierre n bɛ fɛn dɔ f'i ye ala bɛ ko dɔn ka tɛmɛn ne ni e fɛn dɔ de fɛn dɔ don Ala y'a kalifa ne na mais fɛn nin kɔlɔsiba ye ala yɛrɛ de ye bonya min kalifa ne filɛ bonya min kɔnɔ bi ten ne ta tɛ ala de y'a kalifa ne na parce que bonya nin kalifala dɔw la kun a san tan a san tan ala bɛ bonya renouveler ni bi a y'a kalifa ne fana ma n tile la donc o kɔnɔna na n'a ye ne ci jama min fɛ ni bonya nin ye n'olu ye bonya nin dɔn ko ala ka bonya don o kɛra ala dɔnbaw ye ka bonya nin kanu ne bolo ne yɛrɛ kɛra olu ta ye Mais yɔrɔ min mɔgɔ ma ala ka bonya nin dɔn u ye ne yɛrɛ kanu ka bonya nin to yen ne bɛ bɔsi olu bolo parce que ne yɛrɛ na ɲɛmaaya de kɛra ala ka bonya kɔnɔ n'i ye ne minɛ ka ala ta nin to yen ne bɛ bɔsi i bolo n'i ye ala ta nin minɛ ka ne to yen i ye ne de sɔrɔ donc o kɔnɔna na ne donni tuga mara la yan Sani ne ka ne bɔlen basan ne ye ala deli de ko n b'a fɛ n ka jamana ka ɲɛ n ka mara ka ɲɛ a ye ne ci ka kulu janw ka ɲɛ ne selen yan n yɛrɛ nisɔn diyara parce que kulu ka di ne yɛrɛ ye o kɔnɔna na n ye n ka ala deliw kɛ ka tila a tilara ka juma di n ma tugun yan juma ye fɛn ye a tɛ sigi yɔrɔ la ka wuli o ye tamasiyɛn dɔ ye k'a jira k'a fɔ n bɛ sigi yan a tilara ka lahɔrɔma yɔrɔw bɔ k'a di ne ma ne de bɛ lahɔrɔma yɔrɔ ninnu bonya dɔn ne de b'u valeur dɔn ne de y'a kɔlɔsiba fana ye o ye tamasiyɛn dɔ ye k'a jira ko n bɛ to yan o tɛmɛnen kɔ tugun a tilara ka cira bange yɔrɔ fana di n ma kulu nin sanfɛ min fana bɛ n ka cira bange yɔrɔ tɔ n'o ɲɛ sanfɛ la o fana ye tamasiyɛn ye k'a jira ko n bɛ kɛ yan o tɛmɛnen kɔ tuguni a tilara ka niw lafiya bɔ yɔrɔ di n ma min ye kaburutu ye depuis ne ka dɔnni kɔnɔ ala ma kaburutu di ne ma yɔrɔ si Bon ko bɛɛ laban ye kaburu ye o fana b'a jira ko laban yɔrɔ don ka tila tuguni ka ne ka dumuni bɔ yɔrɔ n ka sanni yɔrɔ o fana di n ma min ye sugufiyɛ ye sugufiyɛ bɛ exemple ta i ka ga de la parce que i bɛ sanni kɛ i ka dun ma bon n ye ne ka wuli wuli yɔrɔ ninnu filɛ n sera dusulan n y'a laɲini ko n bɛ sugufiyɛ nin sigi yen a tun bɛ sira gɛrɛn na a ma se ka kɛ n nana basan ko n b'a sigi a ma se ka kɛ ala nana nɔgɔya yan an ye kaburutu fana laɲini ten fana ala b'a fɔ a ma se a ma se a bɛɛ nana dafa yan o la k'a fɔ tuga n'a mara mɔgɔw ye ani san mɔgɔw ani siya tɔ bɛɛ ye ko ala ye an dɛmɛ dɛmɛ ka se a yɔrɔ la pourquoi a y'a kɛ dugu tɛ a nana kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ yegere nasan Kasan ani Buwari furancɛ la, n'i ye juma sigi kungo kɔnɔ, n'i wulila ka to yen, jɔn b'a kɔlɔsi? parce que yɔrɔ tɔ ninnu ka surun dugu la o, an ye juma kɛ Dusulan parce que Dusulakaw yɛrɛ de bɛ yen, o bonya bɛ Dusulakaw bolo mais nin ye kungo kɔnɔna ye, i tɛ juma sigi o yɔrɔ la ka wuli o, juma nin dama b'a jira k'a fɔ ko sigiyɔrɔ don, Basan nin yɛrɛ fana sigiyɔrɔ don. dusulan nin yɛrɛ ye sigiyɔrɔ ye fana nin fɛn ninnu c'est des différents coins o tɛ kelen ne woloba ala ka hinɛ na a dalen don dusulan ne mɔkɛ ani n den dɔ olu dalen don jedugu o ye jagoya ye ne yɛrɛ ka filanin fɔlɔ olu dalen don basan nin bɛɛ lajɛlen ye sigiyɔrɔ ye parce que ala bɛ nin bɛɛ kɛ i kana ɲina yɔrɔ nin kɔ mhm. donc k'a fɔ tuga mara mɔgɔ ye ko k'u hakili sigi ko sigiyɔrɔ don K' an bɛ sigi nka an ka baara ye duba de ye ka yɔrɔ dilan n'o ye ko dɔw kɛ n'a tɛ bɛn ma parce que ko kelen bɛ b'o fɔ a ye ka gɛn n ye ne to n'a tɛ bɛn ma ni ala dimitɔ ko a bɛna halaki kɛ ne b'a fɔ ala ma hakɛ to ne bɛ tɛmɛ ne bololafɛn diɲɛna kɔ n bɛ tɛmɛ o mɔgɔ de ye n ye n tɛ fɛ ne mɔgɔ fɛ ala ka halakiba dɔw kɛ o manden o dɔn n'i y'a tamasi yɔrɔ n b'a préférer ka tɛmɛ a bɛ n sigi ka n mabɔ mɔgɔw ma donc n'i y'a ye dusu kasi bɛ n sɔrɔ o o ye bɔra de ka na n sɛgɛrɛ ka n dara bɔ n'o tɛ ne tɛ bɔ yan ka taa o dara bɔ fɛwu bon ni Ala ko y'a ka bonya di mɔgɔ ma i ɲɛ donna a tigi la fo k'i ɲɛ don Ala la ko i bɛ taa a dara bɔ ni Ala ko a bɛ halaki kɛ o tigi fana ko ne ye jɔn de ye n t'a to i ka hadamadenw halaki ne kama lahara i bɛna a tigi ci ten ne tɛmɛna ka n ka nafolo to yen e le y'a di n ma n tɛmɛna ka to yan Ala kama o bɛ n ka ko la mais n b'a dɔn o tɛna kɛ yan parce que tamasiyɛn minnu didira ne ma o ma di ne ma kaburu ma sigi ne ka sigiyɔrɔ foyi juma sigira dusu la mais nin juma sugu tɛ parce que nin juma selinin kɔ ala bɛ tɔgɔ saba saba bɔ jeudi su ala tɔgɔ saba sɛbɛli bɛ bɔ sanfɛ ala b'a jira k'a fɔ ko a ka jɔn ɲuman minnu bɛna juma seli yan nin du ma Juma selilen kɔ u ka ne ala wele daya tan ni naani contact ka to ni ne ala cɛ waati bɛɛ u na waati bɛɛ la lajɛlen na n'u mako bɛ ne ala ka dɛmɛ na a y'a sɔrɔ déjà contact bɛ ne ala ka dɛmɛ bɛ ko kana to ka juma seli ka taa u ka ɲina ne ala kɔ fo juma wɛrɛ o don tɔgɔ saba saba bɛ na n b'a di mɔgɔw ma a y'a wele daya tan ni naani waati bɛɛ waati bɛɛ waati bɛɛ aw hakili bɛ to ala ko ala hakili b'a kɔ bɔn o bɛ ma nin juma na yan dɔnku n'a ye jateminɛ an sera an sigiyɔrɔ la mɛ an bɛ tun an faso fɔ fɛn dun sayilama bɛ koti diɲɛ de bɔku don maraku bɔku de saban kɔrɔɔni mɛ fu malibre vɔtɔ sawa

kojugukɛ o ye karamɔgɔ caman ka baara ye k'a da u ka dɔnni dɔrɔn kan ale dun ye dɔnnibaga ye a ka dɔnni tɛmɛna karamɔgɔ caman ka dɔnni kan mais a ma sɔn kojugukɛ ma yala a bɛ siran mɔgɔw de ɲɛ wa walima mun de kama a tɛ sɔn kojugukɛ ma alihamdulila sulemani sawadogo n b'i jaabi dɔnniba minnu bɛ kojugu kɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka dɔnni t'u la parce que u ka dɔnni ka ɲi ka yira o la ko kojugukɛla dɔw kɔnna u ɲɛ kunu u sara ale yɛrɛ ye kojugu kɛ cogo o cogo don dɔ a bɛna sa donc saya kɔfɛ ɲangata bɛ u ka dɔnni ka ɲi ka yira o la kojugukɛla dɔw ye kojugu kɛ kunu a sara a ka du kɛra tonbo ye ɲɛnamaya yɛrɛ la o ka kan ka o yira olu la olu ka o exemple ta ka siran kojugu ɲɛ nka ni e y'o exemple ye kojugukɛla dɔ ye kojugu kɛ kunu a sara a ka du bɛɛ tiɲɛna bi e fana ye ko ye dɔnnikɛla n'i bɛ kojugu kɛ ne b'a fɔ ko dɔnnikɛla tɛ yɛrɛ kɔntɔnbaw don fɛɛrɛ dɔw de b'u bolo empoisonnement sara ye walima dabalijugu dɔw sira la yɛrɛ kɔntɔnbaw don n'o tɛ dɔnnikɛlaw tɛ dɔnnikɛla yɛrɛ fɔlɔ b'a yɛrɛ a ka dɔnni b'a yɛrɛ de fɔlɔ sauver fɔlɔ a bɛ komi ɲɛtigi a ɲɛ nafa ye mun ye a b'a bali ka bɔ dingɛ kɔnɔ bin ma Ɲɛ bɛ i fɛ ɲɛ bɛ kɔlɔn na i taara bin a kɔnɔ ɲɛ nafa ma ye ni dɔnni b'i fɛ fana kojugu ye dingɛjan de ye o ni ɲɛ b'i fɛ i taara bin dingɛ kɔnɔ sira bɛ k'i ɲɛ ma nafa ɲɛ fiɲɛtɔ bɛ se ka bin dingɛ kɔnɔ parce que ɲɛ t'a fɛ o la mɔgɔ min yɛrɛ ye dɔnni tɛ mɔgɔ min na o bɛ se ka taa bin kojugu dingɛ kɔnɔ parce que a t'a dɔn min ye kojugu ye mais en tant que i y'i yɛrɛ déclarer ko i ye kodɔnba ye i man kan ka ye tugun Ee yɛrɛkuntanya sira i man ka bin kojugu dingɛ kɔnɔ tugun mais Solo n b'i jaabi n'i y'a ye anw bɛ siran ka kojugu kɛ an fɔlɔ y'a dɔn ko an ye jɔnw ye jɔn minnu an bɛ ɲininka an fɔta kelen kelen na an bɛ ɲininka an ka kɛta kelen kelen na jɔn minnu fana saya bɛna sɔrɔ an y'o ye an dalen don o la et puis tuguni ka tila k'a f'i ɲɛna ko n'i y'a ye anw tɛ kojugu kɛra anw bɛ siran na Ala de ɲɛ an tɛ siran mɔgɔw ɲɛ dɛ an bɛ siran ala de ɲɛ n'a dama mɔgɔw ta ma an bɛ adamadenw bonya mais nka siranya an t'o kɛ an bɛ siran ala de ɲɛ ala min ye lahara ɲangata gɛlɛya fɔ fɔ ka se hakɛ dɔ la ala min tilara k'a fɔ a ko ne muntakimu ala ye a bɛ min kɛ n b'a sara aw ma n'i ye dɔ kan bisi ko fanga b'i la ala bɛ dɔ bila k'e kun tigɛ k' ale fanga tɛmɛn e kan donc an bɛ nin kisaw dɔn nin kɛra mɔgɔw la kunun an ɲɛ o de ye anw yɛrɛ siran kojugu ɲɛ an ye nin kanu k'a préférer ka ɲuman kɛ an se damajira la simple histoire yɛrɛ la dɛ i mɔdenw ka na a sɔrɔ aw fa kɔni tun bɛ ɲuman kɛ Fɛn ma se ka jɔ a bolo a ma se ka fɛn caman mara o ye tiɲɛ mais a tun bɛ ɲuman kɛ o ka di an ye k'a fɔ e mɔkɛ tun ye kojugukɛlaba ye a ye fɛn caman mara fɛn ma nafa ɲɛ i ye donc k'a f'i ɲɛna an bɛ siran ala de ɲɛ o don an tɛ kojugu kɛ et puis an ladilen don ala fɛ nin kɛ nin bɛ bɛn nin to nin tɛ bɛn n ka danfɛnw fana n y'o bonya ka se hakɛ min na kana to ko tɔn mais ni minnu y'i agresser n'a ka di i ye a jaabi n'a ka di i ye a to ne ala ma ne b'a kiti yɔrɔ dɔw la ne b'a fɔ ala ne bɛn'a jaabi kiti kana to an ni nin cɛ lahara jɔdon na parce que an tɛna ko misɛn ninnu bɛɛ lajɛlen to ko ala k'a tigi kiti donc o yɔrɔ dɔw la n'i y'a jaabi ka bɔ i dusukun kan kiti t'a ni ala cɛ a y'a fɔ da la i y'a jaabi da la a banna a i yafara a ma mais n'i ye nin bɛɛ mara dimi na lahara jɔdon a tigi ka problème bɛ caya o don souvent ni mɔgɔ y'an agrese n'an tɛ fɛ min ala k'a minɛ a la an yɛrɛ bɛ a segin a ma ni kumakan ye k'a jira a la a ka kuma kɔnɔ i yɛrɛ ye fɛn min an b'i jira i la donc o yɔrɔ la solo i ka kuma yɔrɔ ye min ye nka ɲɛnɛmaya cogoya la o de nin an bɛ siran ala de an tɛ siran mɔgɔw ɲɛ ala ye dɔn min d'a ma an bɛ siran ala de ɲɛ segu o faamuya sisan a yɛrɛ bonyana ka se hakɛ dɔ la ni an bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ fan tan naani bɛɛ la hali n'a tɔgɔ tɛ yen nɔ an dalen b'a la a ka mɔgɔw bɛ yen mɛ an y'a kɔlɔsi ko halisa seko yɛrɛ b'a ka mobili boli sofɛri t'a bolo walima a yɛrɛ ma sɔn sofɛri ko ma o sɔrɔla mun fɛ alhamdulilayi rabbil alamin e ko ne bonyana ka se hakɛ dɔ la bɔn e yɛrɛ bɔra maaba de la fɛn bɛɛ ka bon e bolo parce que ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra maaba la fɛn bɛɛ ka bon a bolo ni mɔgɔ bɔra maanin na fɛnba bɛɛ fana ka dɔgɔ a bolo bɔn e de bolo ne ka bon ne e de bolo ne ka bon ka tɛmɛ mɛ ne yɛrɛ bolo ne tɛ bonya minɛn kɔnɔ fɔlɔ ne bɛ denmisɛnya minɛn kɔnɔ fɔlɔ i ɲininka yɔrɔ min na ko n yɛrɛ ka n ka mobili boli a kɛlen bɛ kɔmi a bɛ e zɛnɛ dɔɔnin ni n ma fili bɔn n bɛna i bɔ a kala ma n ye fɛn dɔ f'i ye n ko yɔrɔ dɔw la an bɛ siran gasi ɲɛ an bɛ siran gasi ɲɛ yɔrɔ dɔw la gasi min yɛrɛ kɔsɔn don ne yɛrɛ bɛ n ka mobili boli n bɛ siran gasi min ɲɛ o dɔn Bien vrai u b'a fɔ n bɛ boli kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ a la tiɲɛ ye nka ni ne bɛna tɛmɛ mɔgɔ la n'i bɛ nɛgɛso la ne tɛ tɛmɛ i la boli la n bɛ magaya pour que ne tɛmɛli poussière kana e sɛgɛn e dusu ka kasi mun don ala ma nin di e ma ne b'o gasi dɔn ni mɔgɔ bɛ ne ɲɛ ne bɛ n dɛmɛdɛmɛ a kɔ n tɛ bari ka sone a la ka sonɛri kɛ a ka siran cogo dɔ k'a bagabaga Ni tɛmɛ den kɔ parce que hakilila dɔw bɛ ne yɛrɛ fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ne boli n'a ye ale t'o hakili n' sɔrɔ a bɛna ko dɔ kɛ b'a ko wɛrɛ ma nin man ɲi donc o yɔrɔ la ko ne yɛrɛ ka ga ne yɛrɛ de bɛ n ka ga poroteze don bɛ bolifɛn fana fo ne yɛrɛ de k'a boli ni n ka ɲi ka magaya yɔrɔ min ka mɔgɔ min fo n b'o fo mɛ ni so dɔ a bɛ se ka tɛmɛ ne ye boli la yɔrɔ dɔn aw ka magaya k'u fo n fa filankuru la walima mɔkɛ filankuru walima den filankuru don donc euh, o yɔrɔ jateminɛw de b'a kɛ ne yɛrɛ bɛ n ka bolifɛn boli euh, kumakanw na fɔɲɛna kumaw na euh, i n'a fɔ an bɔra ka kuma juguya ko la sisan hasidiya ko la o hasidiya kumaw caman y'a jira k'a fɔ ko layi adama ture ma kalan a ma kalan kɛ n'a bɛ wajulu kɛ fana ko wajulu tɛ a bɛɛ ye yɛrɛfɔ kan ye ni an y'o kuma fɔ aw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sisan kumakan jumɛn bɛ a yɛrɛ fɛ k'o tigilamɔgɔw jaabi n'a ye Bon alihamdulila rabilalamin n bɛ o de fɔra an ɲɛna den fana minnu ko an ma kalan u ma nkalon tigɛ an ma kalan kɛ ala ye dɔnni di an ma an ma kalan kɛ ne yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ an ma kalan kɛ ala de ye dɔnni di an ma a b'an diriger nin kɛ ten nin to nin to mɛ ka tila k'a fɔ o kalankɛlaw ye ko ala ye o bila k'u ka taa kalan kɛ ala bɛ min fɛ o k'o dɔn k'a kɛ ala tɛ min fɛ o k'o to yen ka tila k'a fɔ o kalankɛlaw ye ko ala b'o de jira an na diɲɛtigɛ jɔncɛ kana nin kɛ nin tɛ bɛn nin kɛ nin bɛ bɛn o ye kelen ye o tɛmɛnen kɔ tugun o bɛ tila k'a fɔ ko an bɛ wajuru kɛ ko wajuru tɛ ko yɛrɛ fɔ don hali ne yɛrɛ tun kana kuma ne kɛ baara bɛ kuma o ne yɛrɛ tun kana kuma ne kɛ baara bɛ kuma o ne ye hiji kɛ siɲɛ tan ni duuru hali n ma n da yɛlɛ ka kuma n'i ye ne ka paspɔri minɛ a bɛ kuma o ne sigiyɔrɔ n'o bɛ kuma o hali ne yɛrɛ kana kuma n'o bɛ tɛmɛ b'a ko nin ye jɔn ka yɔrɔ ye ne yɛrɛ hali ne kana kuma mɛ ka tila k'a fɔ o ye ko ala ko cira mahamadu tuma min na o tɛ an ka cira la ko ala ko mahamadu i yɛrɛ fɔ adamadenw ye o k'a dɔn i ye fɛn min ye ne ala bolo n hakili b'a la n ko waati don ala ko n ka jɔn o t'i dɔn na I yɛrɛ fɔ o ye ni min tugura ka yɛrɛ kun tɔɲɔ kuma fɔ ne ala b'a minɛ o tuma sisan ala ye ne autorisé waati dɔ la parce que adamadenw b'i tɔɲɔ o bɛ kuma o fɔ i ma parce que o t'i dɔn o tɛ ne yɛrɛ ala dɔn o t tɛ e dɔn bonya min b'i bolo o t'a dɔn a bɔra ne ala yɔrɔ o la n y'i yamaruya a fɔ o ye sisan n'i y'a fɔ o ye ni min tugura sisan ne ala bɛ se k'a minɛ donc o fɔ waati ye jumɛn ye n y'a jira o la n ko ala ye dɔnni di n ma o tɛ nkalon ye o n'o ye karamɔgɔkɛ kelen sɔrɔ duniɲa na ka sigi ɲɛ ko a ye n kalan o la o bɛn'a dɔn o la sisan min ye tiɲɛ ye ala ye dɔnni di n ma o tɛ nkalon ye ko caman caman o kɛra dɛ o kɔnɔna na n'an donna nin bɛɛ la k'a filɛ i jɔyɔrɔ pisara ni mɔgɔ minnu ye o ye ninnu kumakan de ye ne ye kuma dɔ f'i ye n ko ala ye an kɛ fɔɲɔba ye ni fɔɲɔba bɛ ni fɔɲɔ bɛ tɛmɛ sisan ɲamanɲaman ninnu a bɛ wuli o ye jagoya ye ni fɔɲɔ bɛ tɛmɛ sisan papiye bɛ wuli gongokolon bɛ wuli tasakolon bɛ mankan kɛ a se t'a la parce que fiɲɛ min yɛrɛ de fanga de b'ale wuli donc an fana tɛmɛtɔ bɛ wuli ni dɔ ye o ye jagoya ye o ye jagoya ye n'o tɛ mɔgɔ minnu ni ala ye barika don o la an tɛmɛtɔ ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya ɛ nin y'an ka mara den de ye nin ye anw ka siya ye nin ye burukinabe ye nin yɛrɛ ye silamɛya kunkɔrɔta An b'a dɔn ala ye barika don olu la olu bɛ se ka nisɔndiya ka anw fo an yɛrɛ nisɔndiya k'o fo mɛ barika tɛ min na dun ale yɛrɛ ye ne kuma kan na bɛ fit a bɛ fit ne wajuw la dɔw bɛ fitla k'a fɔ ko ale b'a ka arajo faga fɔlɔ sani waju bɛ tila n ka di ne ala y'a fɔ ko ale ala ka kuma tɛ don sitanɛ tulo fɛ Mais n b'a fɔ ko ala de ko ten i bɛ ne ka waajuli lamɛn fo k'a ban i t'a mɛn ko ne yɛrɛ ko ten i t'a mɛn ko n ko kitabu dɔ ko ten i t'a mɛn ko n ko hadisa dɔ ko ten ala ko ten ala y'a jira ten n b'a fɔ ko ala ko ten ala yɛrɛ fana ko ten mais en général o fana kanubaw bɛ duɲa kɔnɔ un peu partout donc an bɛ baara kɛ n'o ye mɔgɔ tɛ eh, i ka taama bila i sen kɔrɔ yirikurunw nɔfɛ i b'u panpan de ka tɛmɛ sira ɲɛna cogo o cogo i bɛ ɲamaɲamanin dɔw sɔrɔ a kan a bɛ tɛmɛ mɔgɔ ɲɛna cogo o cogo ɲamaɲamanin dɔw fana bɛ baranbere e fana ɲɛfɛ n'i ye ta olu tɔmɔni fɛ i bɛ to de baara la i ka taama na donc i b'i sagon sagon u kun na ka taa bon ka se k'a f'i ye dɔrɔn ala ye dɔnni di an ma n'a y'a autorisé ko ka min fɔ an b'o fɔ n b'a yɛrɛ yɛrɛ fɔ yɔrɔ dɔn kutubulan de o tɛ wa kutubulan de o de bɛ ka mɔgɔw dusu kasi n ko ala de k'a waati sera kutubulan hali kun yɛrɛ ni arabu kan tɛ ni kabako kɛra yɔrɔ la u b'a fɔ kutubu ye kutubu yɛrɛ kɔrɔ ko kabako kabako min bɛ bonya adamadenw hakili u b'a fɔ kutubu ye kabako aa mais ala ye, mɔgɔw bɛ waati jan de kɛ ka kalan kɛ ala ye o dɔnnin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di min ma mais a bɛ mɔgɔw dabali ban e ma ye ne ka kɛnɛ kan i tɛ dɔnninkɛlaw ye dɔnninkɛla bɛ taa yɔrɔ min a bɛ se ka kuma yɔrɔ min ni dɔnni kuma bɛ kɛ ale fana ka plasi bɛ mais an ka dɔnni niveau bɛ cogo di ni dɔnnikɛla nana a bɛna mun de fɔ parce que dɔnnikɛla bɛ taa yɔrɔ la ni kuma bɛ kɛ ni erreur de a b'a corriger mais a ko ala ko ten a ko ala ko ten dɔnni niveau b'i ta i bɛna taa kɛnɛ kan cogo di e bɛ sigi fo ne ka wele da ye tila ala ne mako b'i ka jɔn na o jɔnw mana kɛ fɛn min ye olu de ye fɛn baw ye ne bolo donc ka se k'a f'i ɲɛna ko ninnu tɛ ban dɛ e min yɛrɛ fana bɛ nin kuma ninnu lamɛn n'i wulila u bɛ dɔ fɔ e yɛrɛ fana ma oui c'est comme ça ahan